during chemical bonding kumbukirani kuti for an element to attain its stability uh, imatha kupanga gain ma electrons sometimes itha kupanga lose ma electrons if it's a metal gain if it's non metal

uh, ion compound uh, komanso atom ina titha kunena choncho mwachitsanzo um, tikhale ndi magnesium magnesium um, ali pa namba 12 pa periodic table ali pa namba 12 so it means magnesium ali ndi uh, 12 protons paja timanena kuti number of protons nchimodzimodzi number of electrons so if you can write electron configuration of this guy um, first shell ikhala ndi ma electrons awiri second shell ma electrons 8 so tikaphatikiza 2 and 8 itipatsa 10 so kuti akwane 12 ndiye kuti the final shell which is the last shell uh, itenga ma electrons awiri so that's the sum now um, this number here magnesium kuti akhale stable akufunika ma electrons 8 nde kuti akwane 8 apapa akufunika abwere 6 kapena tichotse omwe ali apa apite kuti atsale 8 apa so which one is the simplest way the best way to gain 6 electrons kuti akhale 8 ndi kuchotsa ma electrons aw- awiri kuti atsale 8 ali apa the simplest way is to lose these electrons so when an element loses electrons charge imakhala positive so in that case magnesium charge yake imakhala positive 2 that's why eh, magnesium ion imaoneka mg uh, 2 plus you see so akulu amene wawa ndikuti oxidation number yawo ikhala plus 2 basi nimene mapangira i should also take uh, advantage, advantage on this one there's a difference between uh, valency ndi valence

by an element imene ndi that's a valence for instance tibwerere pa magnesium pomwepa timakamba zoti magnesium uh, configuration yake ndi 2 8 2 apapa uh, this is valence that's uh, two electrons in the outermost shell that's a valence koma atatiuza kuti tipeze valency of this magnesium ndekuti yankho la ife idzakhala uh, 2 plus ndekuti akuyenera kuluza ma electrons awiri what about oxygen in terms of oxygen oxygen um, ali mgroup 6 ali mgroup 6 ndi kuti tikamuwerenga pamene pajapo ali pa position 8 so let me put 8 there if you can write electron configuration of oxygen uh, ndi kuti first shell ndi 2 ndi kuti akutsala 6 in this case um, this is the valence ndi kuti valence of oxygen it's 6 electrons whereas for this one uh, to attain instability ndekuti akufunika ma electrons awiri eti kuti akwane 8 so because the oxygen is gaining charge imakhala ya negative as a result uh, akuluwa tidzayika minus 2 iyi we call this one valence you see that's a valence now um mukudziwa kale kuti oxygen charge yake imakhala 2 minus eri adawawa ndikuti oxidation number ndikuti izakhala minus 2 you see so apapa ndikufuna ndipange emphasize kuti oxidation number ndi chani so number of uh, electrons gained lost or shared kapena um, charge present on an atom

komanso tipange react ndi water which is h2o this reaction is reversible chimene chimachitika nchoti apa this one it's a base this is acid nde acid amapanga donate electrons whereas a base donate i mean accept electron so what will happen here um, tidzatenga h ali apayi tikapereka uku so it will form uh, h3 o nanga si walandira it will be like that tapanga form hydronium ion then plus amene tachotsa apayi ndi kuti ndi c h3 coo minus you see apa ndikuti oxidation number ya chinthu chilapachi oxidation number yake ndikuti ndi minus 1 so that's the thing izi nzomwe ndimafuna ndikuuzeni eyetu so yeah mind you uh, if you are enjoying this video please don't forget to subscribe to my youtube channel

uncombined uh, is zero kungolemba chlorine chonchi like this adawo ndekuti oxidation number yawo ndi zero kuzalemba sodium something like this uncombined ndekuti oxidation number ndi zero that's what i mean here another rule amenena kuti um, oxidation number of an atom, um, an atom ion eti

paja ndimakamba zoti ion ya magnesium let me change color ion ya magnesium it's eh, 2 plus so oxidation number of uh, magnesium ion idzakhala plus 2 potassium uh, ndi plus 1 ndi kuti oxidation number yake idzakhala plus 1 you see mukamapanga as in charge uh, chinthu chimakhala kuma region sign imakhala kumbuyo kwa number right koma when it comes to oxidation number number i mean sign izikhala kutsogolo kwa number right what about chlorine chlorine uh, ali mu group 7 therefore amafuna only one electron charge yake imakhala negative therefore oxidation number of chlorine it will be um,

for instance um, metal halides like sodium halide akula awawa ndekuti oxidation number yawo idzakhala chani idzakhala pa minus 1 whereas in an ionic let's say water

oxidation number of oxygen is always uh, minus 2 is always minus 2 except in uh, peroxides ndilembe apa kuti except except in uh, ma peroxides peroxides eg uh, hydrogen peroxide ukuku oxidation number yake ya oxygen ikakhala minus 1 oxidation number of oxygen in peroxide imakhala minus 1 komanso uh, this compound here o f2 omwe timanena kuti oxidation number of uh, oxygen imakhala plus 2 yeah malamulo amakamba zimenezozo um, rule ina which is rule number 5 um, amanena kuti the sum of oxidation numbers of all atoms in a formula of a

is zero yeah mwachitsanzo um, think of magnesium magnesium oxide this one it's a neutral compound taona kuti tikapanga zaidi tika- tikaphatikiza ma oxidation number zonse in this compound yankho yake ndi zero mwachitsanzo uh, magnesium timanena kuti oxidation number yake ndi um, plus 2 ndiye tiphatikize oxidation number of apa magnesium alipo mmodzi that's why ndangoyika plus 2 ikanakhala kuti alipo awiri ndiye ikanapanga plus 2 uh, times 2 whereas oxygen alipo mmodzi and oxidation number yake um, ndi minus 2 so if you add izizi answer ikatipatsa zero zimene zotanthauza kuti mukakhala ndi any neutral compound hmm? mukudziwa kuti oxidation number yake ikakhala zero like ija chomwe ndinalemba apa kuti ch3 cooh you see this one it's a neutral one therefore oxidation number of this guy the sum of all oxidation numbers ndekuti apa ndi zero sinapange indicate ndi angokhala kuti sanapange indicate mukudziwa kuti that one should be

oxidation numbers the sum of all oxidation numbers of the atom of the atoms sorry in polyatomic ion this polyatomic ion sometimes ima- imatchedwa kuti complex ion muzidziwa kuti ndikutanthauza chani

Ah, ammonium ion ammonium ion imakhala mm, NH4 plus you see ndaona kuti tikaphatikiza oxidation number ya uyu ndi oxidation number of uh, four hydrogens answer yake ikatipatse positive um, 1

apa ndiye kuti we have pla, mi, uh, minus 3 then plus tikataimusa iyi itipatsa plus 4 so if you add minus 3 plus 4 answer ikutuluka positive 1 so you can see that's the answer kungokhala ndi polyatomic ion that combine power basi just pick that one e, chimodzimodzinso um, titakhala ndi akulu awawo mukadziwa sulfate ion ndikuti tikaphatikiza all oxidation numbers here answer ikatipatse mkulu ali apa chimodzimodzinso um, this one cl o uh, 3 minus up something like this

so chomwe tipanga apopo ah, since m alipo mmodzi apo si alipo yekha ndiye akhala ngati 1 yemwe which is m so it will be m then plus uh, oxygen alipo mungati mutatu like 3 kenako o then uh, answer itipatse uh, minus 1 remember

oxidation number ya oxygen ndi minus 2 then here answer itipatse minus 1 kenako uh, we have m the product of plus 3 and uh, negative 2 answer ikatipatsa minus 6 you see and here we have uh, minus 1 so what we gonna do

zero don't bother apa palibe saini ina iliyonse chingokhala choncho mungodziwa kuti it's neutral answer ndi zero basi ndimene mungamapangire apapa um, i think let's now try uh, oxidation number of uh, sulfur we should find oxidation number of uh, sulfur in uh, sulfate ion tufai tipeze oxidation number of that one so chimene tipange just let let uh, oxidation number oxidation number of sulfide kuti ikhale ka x

negative 8 so huku tili ndi minus 2 so just take this guy akapite that side so it will be uh, x is equal to minus 2 plus 8 which is equivalent to positive 6 basi ndimangoti therefore oxidation number of oxygen yanga wake ndi plus 6 please

chimene tipange tipeze kaye oxidation number ya adawa according to the question kenako tidzaone kuti akuluwa apangidwa oxidize kapena apangidwa reduce so let the oxidation number of that manganese be any letter so uh, tingoyika ngati ikhale ngati n so n ndi mmodzi akanakhala awiri tikanapanga n times 2 koma for this case apa um, n into 1 then we have plus um, oxygen alipo 4 so tiyika apa 4o then uh, is equal to tilinga minus 1 yo tizayika apa so chomwe tipange to find n uh, tipanga plus apa 4 times charge yakulu awo amene oxidation number ya oxygen ndi minus 2 then is equal to uh, minus 1 there and this one it will be n then uh, 4 times negative 2 answer zatipatsa negative 8 then is equal to minus 1 to find n then we're gonna take this guy apite ku right hand side so it will be n is equal to minus 1 plus 8 which is equal to plus 7 so apopo tapeza oxidation number of manganese as a positive 7 now we can go back to our uh, equation tikaone kuti chachitika ndi chani so our oxidation number ya manganese taipeza kuti it's plus 7 whereas apa yakapezeka kuti it's uh, 2 plus you see there so we can conclude say that uh, number yachoka pa minus I mean plus 7 kukathera pa up plus 2 You see? chifukwa apapa uh, charge ndi 2 ndiye ndimanena kuti timangotenga charge yo as oxidation number ndikuti adawa it's plus 2 so you can see kuti yasintha kuchoka pa plus 7 kukafika pa chani pa plus 2 so conclusion yomwe mungapange apa remember you can watch my video yokhudza ndi uh, oxidation and reduction in terms of oxidation number so apa oxidation number yatani yapanga drop uh, 5 times not 5 times ya- yatsika ndi 5 kuchoka pa 7 kukathera pa pa 2 therefore decrease in oxidation number timaona kuti its reduction so we can just say kuti uh, manganese has been reduced